nna anyị ukwu biko anyị chọrọ ka ị kọwara anyị ndị unu nwụ daalụ
nnọọ na mbido aha mụnwa bụ Ọgọchukwu Umegboru vice chairman Amankwọ Inyi n'Oji River Local Government. Aha m bụ Emma Umegbolu, onye Umuowara, Amankwọ Inyi, Oji River Local Government. Abụ m a medical doctor. Aha m bụ Mr. Patrick Ike, onye Amankwọ Inyi. Mụnwa bụ the General Secretary Amankwọ Ọkaome General Assembly. Alaọcha Amankwọ Inyi in Oji River, Local Government Area of Enugu State. afa m bụ Vincent Ora Financial Secretary Ọkaome Amankwọ Inyi onye Anaọcha onye Anaọcha Amankwọ Inyi in Oji River Local Government Enugu State. aha m bụ Onyebuchi Okoro from Abodu Amankwọ Inyi n'Oji River Local Government. Abụ m Chief Task Force Ọkaome Amankwọ General Assembly. Afa m bụ Honorable Desmond Okoro, onye Abodu Amankwọ Inyi Ọkaome General Assembly, Oji River, Enugu Steeti. Ọ mụnwa bụ Chairman Peace Resolution Committee Ọkaome General Assembly. Thank you. Aha m bụ Mr. Anselm Chidozie Ọnwụmechiri abụ m onye Anaọcha Amankwọ Inyi Oji River Local Government Area of Enugu State afa m bụ Chukwujekwu Nwokolo ọ m bụ Chief Provost Ọkaome Amankwọ Inyi in Oji River Local Government Area, Enugu State. Aha m bụ Ojengene Chisom, abụ m onye Umuechiri Amankwọ Inyi dị n'Oji River Local Government n'Enugu State. Abụ m the current uh, secretary Amankwọ Youth Forum. Nna anyị anyị nụrụ na unu nwa ndị Amankwọ Inyi n'Oji River Local Government na-etinye akwụkwọ maka inwe autonomous community nke aka unu ọ eziokwu ka asị eziokwu kee ihe kpatara ya um, ọ bụ na anyị gaa back to history since 1999 during the when the current uh, republic returned we started agitating

enwero peace. In addition, enwero an inclusive governance in the present uh, Agbada Autonomous Community. Uh, our people are tactfully excluded from the governance in the autonomous community. Nna anyị ọ bụrụ na gọọmenti mee unu ka unu bụrụ autonomous community kedu uru ọ dị ka unu agha ka wee nweta?
Uh, uru ka nkụ ee ofu godu na ọ bụ na anyị nwee autonomous community nke anyị anyị nwee ike manage security of our place better than it is presently done. Uh, recently, uh, ebe last year October, one of us was killed by gunmen up to today amabe ndị mere ihe ahụ and eh, onwezi ihe a na-ekwu maka ya mana ọ bụ na ọha anyị nwere our own security outfit anyị na-manage by ourselves eh, this situation ama mme arise ọzọ kwa na ọ bụ na anyị nwee autonomous community anyị ga-manage resources anyị better anyị nwere fertile land anyị nwere market anyị nwere eh, even human resources na ọ bụ na anyị nwere onwe anyị anyị nwee our own autonomous community the markets the arable land fertile lands uh, even empowerment of the people around, the youths and all that, we can embark on them. And uh, uh, the real dividends of democracy will be at our doorsteps. ọ bụ na gọọmenti nye unu nwa wụ ndị Amankwo Inyi autonomous community kedu usoro unu ga-eso iji wee họfụta maọbụ iji na-ahọfụta onye ga-abụ igwe nke ndị oyibo na-akpọ traditional ruler
nke ahụ abụ ama mbụ nsogbu first and foremost anyị ga-eso guidelines ndị Ministry of uh, Chieftaincy Affairs adapting it to suit our own peculiar situation uh, before now Eh, a na-eke o nwere ka esi eke ihe na village anyị Eh, ọ naghị ese okwu and ihe anyị ga-emewe bụ rotational ndị nke a mee emechekwa ndị ọzọ eme and eh, every one of these villages the 10 villages na-adị represented in the community. So it's a kind of uh, representative uh, democracy. Everybody will be carried along.
Nna anyị ọ bụ na enye unu autonomous community kedu ka unu ga-esi wee na-ahazi ọchịchị ka udo wee chịa um, anyị ga-eme avoid um, mistakes emere na the present autonomous community anyị nọ n'Agbada uh, every one of the component parts of Amankwọ Inyi autonomous community a ga-respect ya ọ bụrụ na o nwere ihe afụrụ na particular village a ga-akwanyekwa village ahụ ugwu nke ruo ha as ndị nwe ihe a hụrụ n'ana ha ọ ma abụ apụta a na-eme na aka mmadụ otu esi eme anyị n'Agbada presently maka na ihe a hụrụ na be anyị mgbe a gara ide agreement ekwutezi na anyị nwe ya a na-asịzi na Agbada niile nwe ya o nwekwa ka o si dị echi na o nwere ihe ọzọ ahụkwara na Amankwọ Inyi autonomous community edekwa agreement anyị ga-edekwe ndị a hụrụ na be ha ọ bụ na o nwere ihe rukwere ha as ndị nwe ala a ga-enyekwa ha then nke rukwere anyị as Amankwọ autonomous community erukwere anyị ọ ga-abụ a kind of uh, federation the villages bụ federating units nna anyị ogbe n'one ka unu nwere n'obodo a na-akpọ Amankwọ Inyi nke ndị oyibo na-akpọ villages anyị nwere ogbe iri ogbe ọbụla nwere ụmụnna ihe dị ka ịnọ ma ọ bụ karịa ya bụ na anyị nwere na Amankwọ ụmụnna iri anọ na ụma 40 something n'onu bekee nna anyị anyị nụrụ na tupu enye obodo ọbụla autonomous community na igwe obodo maọbụ igwe autonomous community nke obodo a nọ n'ime ya ga-ebinyegodo aka kedu ka unu si agba mbọ iji wee hụ na ya wụ ihe ama mgburu na ihe mgbochi na mbọ unu na-agba inwe autonomous community nke a fịakwara ahụ maka na ọ dị ka ịnapụ nwatakịrị ara n'ọnụ mana ka o si na wee dị anyị ga-agakwuru ya mana anyị ma na o nwere ike ọ ma nkwe ọ nya ka eji agbakwute gọọmenti ka gọọmenti nyere anyị aka and ọzọkwa bụ na Agbada autonomous community so na autonomous community ka wee ba ụba one of the eh, largest n'Enugu steeti so nyanwa ịsaịnịkwa anyị akwụkwọ ahụ nwekwa ike ịfịa ahụ mana ọ gọọmenti ka anyị na-echekwuwa maka anyị na ya nọ under the same gọọmenti nna anyị eh, anyị chọrọ ka ị kọwara anyị maọbụ ka ị gwa anyị o nwere ihe nkọwa ị ga-enye anyị ga-enye aka maọbụ igosi na Amankwọ Inyi ezugwo ogo ịwụ autonomous community? Ee, nnọọ. Ihe nkọwa m buru ibu n'ime ajụjụ gị a nke mbụ na mbụ bụ na Amankwọ Inyi so na village gbagotara na Inyi town. Ị bịa dịka Ka m were Enugwu Inyi, Agbariji, Arum ndị e nyegasịrị autonomous community. Ihe ha ji karịa Amankwọ ka m si ke na o ruho ebe ụnọ five, ụnọ ebe obibi mmadụ n'ise. so na amankwọ zuru inye autonomous then amankwọ nwere ihe niile e needịrị na autonomous ị bịa na nke mbido anyị nwere cottage hospital anyị nwere boys secondary school anyị nwere girls secondary school anyị nwekwara smart hospital gọọmenti na-eweta ọfụrụ and the smart school gọọmenti na-eweta ọfụrụ then Amankwọ Inyi ndị ọbịa nọ na be anyị erikakwa ndị ọbịa nọ na be anyị na-achọzi ịkaziri number of the community na onwe ha so nọ ihe a niile ka anyị nechere anya wee na-ayọ gọọmenti ka ha nyere anyị aka na ime autonomous community anyị na-achọ and the coal mining site ọ kwa na Amankwọ ka ọ dị ebe e si eweta ihe na-enyere steeti gọọmenti aka na ị bịakwa na Amankwọ ị ga-enwetakwa clay nke dị okay n'ime Amankwọ a ka ọ dịkwa so ihe dị na Amankwọ erika so na ọ ya ka anyị ji achọ ka anyị kpọbata gọọmenti ka ha bata n'ụkwụ ha naabụ na be anyị na ha ga-ahụ ọtụtụ ihe dị mma zi na Amankwọ nna anyị Amankwọ Inyi autonomous community nke unu na-ekwu maka ya ọ Amankwọ niile binyere aka nye nkwado ka ọ bụ mmadụ one na one gbakọtara wee na-agbanyawa izu nnọọ ee ajụjụ gị a amaka ọ Amankwọ niile ma nwoke ma nwanyị ma youth ma okenye gbakọtara aka o tewekwe na agụụ ihe a gụbara Amankwọ n'ihi mkpagbu anyị nọ n'ime ya since anyị che ma ihe a ọ kara nwee isi mgbe nke Gburugburu anyị gbakwara mbọ anyị kwesịrị ịgba mechekwa ihe niile anyị kwesịrị ime mana ya agaa ka o si were gaa so na ihe m na-akọwara gị nọọ Amankwọ niile bikọtara aka ọnụ were na-akwado ọnọdụ dị otu a wee na-ayọ Enugu steeti gọọmenti ha nụrụ onu akwa anyị na nke a na ha nyere anyị aka na obu aṅụrị anyị ga-arị enu n'ebe kachasị enu karịchasị anyị evuru na-ekene anyị bịa kene Peter Mba na bie thank you biko anyị bụ ndị Amankwọ ji ohere a na-ekene gọvanọ of Enugu steeti n'ụbọchị tata obu dụ anyị aṅụrị n'ụbọchị a n'ọnọdụ Amankwọ nọ n'ụbọchị tata ọkwanụ ụmụnna ji ga-ekpọ Amankwọ niile ha bịa ṅara nke gbawa egwu na autonomous a na-ekwu erugbu anyị n'aka dudo na amaara m onye Peter Mba wụ Peter Mba wụ gọvanọ na-anụ akwa ụmụ ogbenye ndị gem nọ ga-arụkwa orie chairman ward Inyi ward three ama m ka o si eme mara ka o si adị ọ naghị eleche ụmụ ogbenye anya n'akụkụ ma akpọzụga ha azụ biko anyị alụgo kwere na kwere na-agazi ka anyị jeji iru arahụwa ụra kpọọ obodo ha nwewe obu aṅụrị na autonomous erutegbu anyị aka na ihe anyị na-achọ luko elu lọdụzi anyị luko ala n'obubu ọkpa ka anyị zọdejiri ọkpa nwee aṅụrị la akpaji anyị nchi obodo niile na-enwe aṅụrị village dị nọrọ Amankwọ na-enwe aṅụrị hamlet niile nọrọ Amankwọ na-enwe aṅụrị ụmụnna niile na-enwe aṅụrị ka liile ụzụ na-atụ biko ejigo m ohere a na-ekele ndị Amankwọ niile m bịara gbokwuo kịta na-ekelekwu ka Amankwọ niile na-eheru ndị ikoro na-eme Ikoro TV na-eme n'obodo na mba niile na-alụ olu anyị na akwa anyị besere gọọmenti ndị Ikoro ekele dịrị unu anyị na-ekele unu thank you